Hamala abale, nditamuona Hamala uyu ndamva chisoni. Hamala uyu ndi Hamala wachabechabe. Hamala uyu sungapange naye chinzache. Hamala uyu ndi wovuta maganizo. Amen. Nditamuona ine Hamala uyu wandithesa nzeru manje kumati koma hamala iwe suli tubwinotu iwe ndiwoyipa mtima kwambiri abale hamala uyu wanyamula uthenga tikamuona hamala uyu ali ndi mbali ziwiri mbali yoyamba ndi iyi imaoneka motere ndipo mbali yachiwiri ndi imeneyi imaoneka ya furati pomwe mbali inayi ili ndi nyanga pakatipa pali kaholo ndithu abale ndikuti hamalayi wanyamula uthenga wokondedwa hamala uyu ali ndi ntchito ziwiri yemweyi amakwanisa kukhoma msomali mwamphamvu ndithu kuwukhoma kuwukhoma msomali mpakana msomali inde ndikukhazikika pamalo pamene ndithu umafuna yemweyi hamalayi amatha kutembenuka ndi kuwuzula msomali uja Hi. chimene ine chikundimvesa chisoni ndi chakuti pamene hamala uyu ali nkuzula msomali uja msomali uja manje suonekaso chimozimozi umakhala okhota yemweyi anaupeza msomali wabwinobwino ndipo wakhoma wabwinobwino yemweyi akafuna kudzula ah, msomali umapindika abale awa ndi anthu oyipa mmoyo uno amene zimafunika anthu amenewa kuwapewa ndipo zimafunika pemphero ndi pembezero kuti ambuye ativale mwamphamvu ndi kuti anthu onga hamala tiwapewe pali anthu ena amene amabwera mmoyo uno inde anthu okonda amaoneka chikondi kwambiri okonda kumati koma munthu uyu simasewera uyuyu ndiye ndikhala naye uyuyu ine ndathera pa ameneyi koma anthu omwewaso amatembenuka ndi kuchichosa kuchizula chikondi chija hamala uyu ndampezera vuto limodzi loopsa kwambiri limene ine landililisa zedi hamala uyu amakwanisa kukhoma mosindika kwambiri yemweyiso amakwanisa kudzula msomali ndi kuupinda koma pamene wazula msomali sakwanisa holo lija ndikulisekera kuti tsopano pokhala kuti ndinapotoza ndinapotoza ineyo ine mene ndimakhoma ndinapotoza ndi mene nda- nda- ndazula kusekera holo pamene pazuka paja ayi sakwanisa zimenezo zotsatira zake pa holo paja pamakhala ndithu chimodzimodzi awa ndi anthu amene akabwera mmoyo inde amaoneka achikondi kukonda koma mathero ake akati azule chikondi chija amamusiya munthu ndi zopweteka kwambiri ndi chifukwa chake pano ena akulira mmoyo mwawo analumbirira za banja analimba mtima kuti basi sazakwatiwanso chifukwa anakumana ndi anthu ena onga hamala amene anabwera pa chiyambi nkuzakhoma chikondi ndikuzayika chikondi koma kenako adazula mwamphamvu atazula adawapinda ndipo adawasira bala limene sangakwanisenso kuchira abale anthu awa tichenjere nawo ndi anthu amene amaoneka achikondi kuti abwera kuzathandiza kumati a ah, thandizo langa ndili koma kenako amatembenukanso nkuyamba kukukumba kuti popanda ine ukadakhala ndani iwe ndidakupeza uli ndani anthu awa ndiwonga hamala ndiwonga hamala anthu ena amabwera kukhala ngati anzako wapeza iweyo nzako wapa mtima woyenda nawo kenako kumapeto kwake amakugunyuza kumene kuja kukuononga ndikukusira chironda ndikukusiya iwe utakhota sangakuongoleso ayi amapita eh, eh, eh. anthu awa tichenjere nawo pali anthu ena mmoyo uno amaoneka kuti ndi mabwana andalama zawo atilemba ntchito osaziwa kuti ndi asataniki ndi amatipasa ndalama ndalama zochuluka ndalama zochuluka kumapeto kwa zonse amafuna kuti tibwezere zambiri zimene atiwonongera ifeyo mabwana a sataniki akuti ngati sulowa mpangano mapangano angawa ndikupha chifukwa wandiwonongera zochuluka anthu onga hamala pansi pano tisamale nawo kwambiri chifukwa anthu awa ndi anthu oopsa amene ngati sitisamala nawo akabwera pa moyo wathu akamachoka azatisiyira chilonda chimene sichizapola sichizachira mpaka nakalekale ena amuna ena anasiyiridwa chilonda atakumana ndi azimayi ena ooneka okonda ooneka okonda anawadalira kuwakhulupirira kuti aha ndi ameneyi basi koma kumapeto kwake adawasiyira chilema anthu akonga habala amapezeka pa mpingo amafika pa mpingo kumaoneka kuti abwera kuzathandiza mpingo ndiye popanda kusamala popanda maso a uzimu kumati ha kodi amachedwa kuti atsogoleri mudali kuti nthawi yonseyi tazunzika ife ndi tchetchiyi tazunzika ife osaziwa kuti abwerera mishoni yozagwesa yozawononga akamawatulukira ndiye kuti awazula